Pofotokoza akutitu mu nthawi ya kampeni anthuwo adapezeka zonoti adapunthana winayo adali MP wa mcp kukaimira mcp ndekuti ankalimbanaso ndi wina akuti kaya Aileen analinso wa aford nde basitu anthu a aford mugwireni uyoyo wa mcp yo ku kasungu akuti nde basitu anammenya anachita kuchoka chothawa choncho Nkhani ija inavuta kwambiri mpakana inakakhudzano chipani chonse cha aford nkuchitengeratu ku khothi. Ku khothi kwapezeka zoti nkhani ikupitirira mpameneno a Chihana apezeka kuti ayitanana ndi munthu uja kuti ayiayi tatiyeni tikhaleni pansi tikambirane tione kuti mwina tikhoza kungopangano zinthu ngati mwa democracy ndikupezeka kuti nkumvana kukhululukirana. Akuti akambiranano tsopano agwirizana zonoti basi ee ifeyo takhululuka, mlandu ujanso sindikuwupitiliza ku khothi. Komano oti amene tikunnenayo ndi ndani? Iyayi, ndi mzibambo mukumuona pa screen panupo, ameneyotu dzina lake ndi Chikondi Kampachike Chisale, ameneyotu ndi MP wa dera la Kasungu Central, eya, dera la pakati m'boma la Kasungu, MP ameneyo adawina kuchokera ku Kongeresi, Komatu akunena kuti no mu nthawi ya kampeni kunavuta kwambiri, anatikitana ndi anthu a aford nde timve kuchoka pakamwa pake, tikamva zimenezi mmene zinachitikira kenakono tifotokoza nkhani yathu ya lero, chifukwa chani agwirana dzanja ndi Chihana, kodi zili patino chidachitika kwenikweni ndi chani? Ku Nguzi tikadutsa pa kasungu prison timakhota kumanzere tikakhota kumanzere mudzi woyambirira timati vijumo nditadutsa mudzi umenewo inadutsa sienta ndikaloleka pang'ono nditatsetsereka pang'ono ndawoloka bridge ndaona pamtunda panga pali konvoyi ndipo ndinayima kuti ndione kuti ndiyandani kuti chichitika ndi chani sipanapite mphindi mene ndazindikira kuti kumbali yawo kumanja kuli galimoto kumbali ya kumanzere kulimanso galimoto ndipo sindinadzidzimuke chifukwa zimenezo ndi za normal ukaona anthu ena mwina akuluakulu akudutsa anthu amakhala ndi chidwi kodi winayu ndani anandifunsa kuti ndine ndani ndatsitsa glasi langa kuzifotokoza tangozitchula dzina kuti ndine wa kongeresi anandimenya chibakera choyamba padiso mumachita matama mumakula mtima wina watchula kayindiketa kufuna kundibaya nako apo wina wabwera ndi pepper spray kuyamba kundithira ndi pamene chipwirikiti chinayambika ndakankha chitseko kutuluka kuyamba kuthawa kupulumutsa moyo wanga mwachidule kwambiri mmenemo ndi mmene zonse zinachitikira kumbuyo ndikuti anyamatawo kuphwanya galimoto kutenga ndalama zanga zimene mmakamalizira ku tournament 17 million atenga foni yanga samsung s24 atenga mipira yonse 102 ndinaona kuti ngati mipira tochepa akuponyera anthu mipira ina atakaika mgalimoto ngati muona kuti mavidiyo akuyenda pa social media mutha kuona kunena kuti amaponya mipira imene ana ndi azimayi ena ovala za aford amathamangira okatola inali mipira yanga chipongwe chimenecho ndapangidwa achihana ali pamenepo a Eileen Katola ali pamenepo ndinayesera kuwapempha kuti andipulumutse koma anandiyang'anira kumbali si anthu achilendo kwa ine ndi anthu ndimadziwa ndathandizapo mbuyo koma nthawi itakwana yoti andipulumutse anandiyang'anira kumbali ndi ambuye yekha odzokhululuka awakhululukire chifukwa ine ngati mnyamata sindibweza china chilichonse chachipongwe ndipo ngati ali m'mapulogalamu obwera ku Kasungu ali olandilidwa kuzapanga chifukwa voti imene tikavota pa 16 september ineyo ndili ndi chiyembekezo ndikapambana Chabwino, mmene tamvera pamenepo kuchoka kwa iyeyo, ndithudi, kodi kaya zimenezo ndi zimene zinachitikadi, tangomva mbali imodzi yokha, mbali inayo sitinaimve, koma nkhaniyo inatuluka motero kunena kutino galimoto yake idaphwanyidwa, iyeyonso mmene akufotokozera kuti anamenyedwa. Komano nde kutino a Chihana anali pamenepo sanapangepo zona zilizonse, akutinso kaya Eileen ndani kaya amene ankapikisana nayeso kumeneko amene ankaimira aford-so nayeso anali pomwepo kumangoyang'ana anyamata aja akutani akummenya munthuyi. Chabwino nkhanitu inapezeka kuti inavuta kwambiri mpakana anakauza a Jessie Kabwila, chipani cha Malawi Congress Party chayamba kuloza ku dpp ndi aford, anthu oyipa inu, mukuyambitsa ziwawa, chani, zambirimbiri zomwe zinachitika nthawi imeneyo. Nde potibe inali nthawi ya kampeni kuonongerana dzina nde ii chimakhalanso ndekuti chinthu cha mtengo wapatali kuti no upeze mavoti ochuluka komano nkhani inadzachema kwambiri pameneno mkulu ameneyo amene tikumutcha kuti Chikondi Kampachike Chisale adaitenga nkhani ija kukaisiyano ku khoti. Ku khoti kumene kuja nkhani akhala akuiyendetsa kuti okay kodino zinakhala motani timve nkhanizi bwinobwino. Ndeno panopa ndipameneno wangotulukiranso mkulu ameneyo. chikondi kampachike chisale chifukwa ndi amene anawina no mpando wa mp wo anawina ndiye kuti iyeyo ndi mp tikunena pano panthawi imene ija anali shadow mp koma pano ndi mp wa dera la kasungu central nde kupezeka zonoti no wakakumana ndi a chihana kaya anaitana mnzake ndi ndani pamenepo ndikukambirana kunoti aa nkhani zimene zijazi mufuna tidzipitilizabe ku khothi kuja? Kaya a Chihana ampepesa kaya zakhala motani komano wafotokozano kunoti aah basi ineyono ndi chipani cha aford palibenso vuto lina lililonse nkhani ija ili ku khoti komano ndikukaipanga withdraw ndikaichotsako ku khoti kuti nkhani ija isapitilire. Ndikufuna mtendere ukhazikike sizotinso awawa achihana andipatsa ndalama kapena chani mm Ayi ndangolingalira ndi mmene tinakambirana titapanga meeting yathu ndaona kuti I think ndizofunikira kutino tipititse patsogolo democracy zam'mbuyo zinapita zija tizichita zinthu zoti zakalekale ayi basi panopa tipitire ndi tipitire ndi moyowu patsogolo basi ndikukapanga withdraw case ija zikhala motero ndithudi. Akutitu zili motero. Kumakamba zoti kodi zinachitikadi ndi zimenezo ayi, nkhani zoti zinaulutsidwa kuti no mkuluyo anaphwanyidwa galimoto chani, adapangawo nda anthu a Aford akukambatu molimba mtima kunena kuti akaona pomwepo. Sitingayankhule zambiri ife kunalibe ndi side ya magaye awo achina Chihanawoso sitinaimvenso bwinobwino koma nkhanizo nde zinatani zinamveka kuti no zinayenda motero ndithu. Anamphwanyira galimoto komanso akuti anamumenya mmene akufotokozera iyeyo mipira yake anamulanda kumakamba zoti mipira inkapita kuti? Nthawi ya kampeni kunali ma tournament eti ee khazikitsa zikho zosiyanasiyana kukopa basi anthu nde akutino inali chikho ka bonanza ee kamene anakonza iyeyo nde ankakagawa mipira kumeneko komanso ndekutino ankakapereka ndalama za bonanza imeneyo ngati mbali imodzino yokopa anthu kutino akamuvotere nde akuti ndalama zake zinali zimenezo 17 mita inatengedwa kubweranso mipira inatengedwa koma zonsezo akuti iyeyotu akufuna asankhe mtendere Kuposano kumapitilira ndi nkhani zimenezi ku khothi mapeto penipeni mpandowo anauwinaso ndiyeyo nde aah nzantchito yanji angofuna zongoti mwina pazingokhala mtendere basi moyo upitilire patsogolo ayi tingakambepo zotere nthawi ya kampeni timayembekezerabe ma complications ngati amenewo anthu kuotcherana magalimoto kumenyana kutani kugendana. sita- tima- timayembekezera zinthu ngati zimenezozo chifukwa kuti sinanga ena amazitengera kwambiri pa mgongo komano tingakambe kunena kutino ka act kamene kakuonetsedwa kumapetoka kakuonetsatu kanzimu kosiyana kwambiri iye anawina pa tiketi ya kongeresi magaye magaye ambiri a kongeresi nde sizoti ndi wina aliyense koma amakonda kwambiri zaziwawa muzochitika zawo Komano uyuyu ayi ndithu akuona kutino wasankha mtendere kusiyana ndi ziwawa. Tikamakamba chonchi ala mupanga attack Kongeresi tifuna tipereke example ya zomwe zinachitika makamaka ku khoti a Vitumbiko Mumba kumenekoko ndekutino akufika kuti akatchajidwe mlandu wawo uja ku khoti kuja. Achina Chimwendo Banda ndi achina Jessie Kabwila tsiku limene lijali kunali ka video kenakake kankachita kuonetsa anthu akumuopseza mtolankhani. wa zodiak winaso wa kuti kaya analowa ku islamic tv kaya ngati radio islam amatero ya radio islam ankamwa ankawaopseza ti zimitsa nduti zimitsa usiyo jambula zimitsa ndiphwanyatu foni imene kumachita kuzi tinkachita kumva ndikuti kudzaitsegano video ija ey zochitikadi izi zimenezo nde zimakonda kuchitika amakonda kwambiri zimenezo amanakongesa osati chambule chani koma kumuona munthu mukumunenayo ndi mtolankhani tonena kuti no wapita pamene popo ndi Zodiak ntchito yake ndi imeneyoyo akutola nkhani hayi zimitsa chimene tikumenya tikumenya tikumenya konda zimenezo ziwawa kwambiri basi mangothamangira kuti solution ya chilichonse ndi ziwawa ziwawa koma tikuona zosiyana mtunduwo ndi wa kongeresi amene koma akunena kuti ayi ndufuna mtendere nkhani zija sinduzipitilizaso kuja ku court mfake takambirana tamvana ayi zabwinobwino nazitere bwezi zikukoma ndekuti tizinena kuti no ndale zidatha ndi nthawi yonena kuti tipusheno kupititsa kutsogolo dziko lathuli mogwirana manja posatengera kuti iwe ukuima mbali iti ukuima mbali iti nomu muli maganizo ena aliwonse ayikeni mu comment section poika mulemezaso maganizo anzathu akuti